7 pm na-akụ igbos at home and diaspora chukwu ka nwoke chukwu ka nwe chukwu kwere ogbenye ka ha mmadụ asị m group biafra dị iche iche ụmụ udo development union ndị ọgọ mmụọ na ndị ụgọ biafra we hail thee our own dear native land though tribes and tongue may differ in brotherhood we stand Biafra all proud to serve our sovereign motherland. Pharaoh let my people go. Dr. Nnamdi Kanu achị aja eri ya rafia. Ndị niile na-akpali ọnwụ ya nwụkpọcha taata. Ma ndị Igbo, ma ndị Hausa, ma ndị Yoruba, ma ndị ọcha. A sị Chukwu binite, isi na-eme ka obi furu osi ihu pụta na o nwerọ Chukwu ọdọ beelụ sọ. asị m chukwu binikene anatụ itebe ndị arụ arụsị be nna anyị binie ndị sị na ha na-achụfụ arụsị arụsị chụfụ ha Haba Agụlụ ọkụ rie okporo obere ngene na mgbaghara badi miracle working deity asị gị binikene agwa amaghị oli egwu na egwu iwe ka iwe gị na-eche a na ntị ọ gị na-eje avọ nsị agba eke nwa ngwụlere ugwe ọtọ eziokwu na aba nri edekọt mana asị na abụ na ebiri jee kọt tọfụ agbọghọbịa n'agbụ ka ọ nụọ di tọfụ ikorobịa n'agbụ ka ọ nụọ nwunye ha a sị nke onye kwesịrị nke onye dịrị ya nke onye asị alụ karịa n'ụwa nwaanyị asara ọnụ were ọnụ o jiri ya kpụrụ ole n'isi sị di ya na love awụrọ force hei alụ ee na ọnwụ na o nwe ndị zi ọ na-agwa na o nwe ndị zi ọ na-ejere fa ọrụ na agwa na ya o jezibe o ji aka kpuo onwe ya okpu ọzọ aka akụrụ o ji kpufie chukwu sị what God join together let no man put asunder onye bata be mmadụ tipịa ezinụlọ mmadụ ezinụlọ ya tipịa nke onye kwesịrị nke onye dịrị ya nke onye asị ya ebe nwoke na ebe nwaanyị nọ na-ekpe ekpere gozie fa n'iru gozie fa n'azụ gozie fa etiti naabọ gwọwa anyị ọya ekwerọ ọgwụgwọ tọwa anyị agbụ ekwerọ ọtụtọ ee ebe ị mere a larụ teta ekwere ka anyị si n'ụla fee n'ọnwụ chekwa anyị n'aka ndị osi owuwu ndị amoosu n'iru n'azụ akaoli nwoke na akaoli nwaanyị eze nwoke na eze nwaanyị mgbogbo n'iru n'azụ ebe ọ bụna ndị Biafra sitere isi n'ọrụ tọọ fa n'agbụ tọọ fa n'agbụ eke tọọ fa n'agbụ oye tọọ fa n'agbụ afọ tọọ fa n'agbụ nkwọ tọọ fa n'agbụ ụtụtụ tọọ fa n'agbụ efifie tọọ fa n'agbụ mgbede tọọ fa n'agbụ aṅasị ilu na-asị na-ewu elu n'ebe ya na ọgwụ na-eme ngaji enwerọ mkpuchi ọgọ m egbune m ọ kwanụ ife a na-ahazi asị m nke onye kwesịrị nke onye dịrị ya nke onye asị onye ji mmadụ ụgwọ na-agwọ ọgwụ ka o dakwuru onye ụgwọ ahụ egbe chụrụ ya ee onye ji ife nwatakịrị wenie aka enu aka lewe ya wetuo ya ana ma ọ na onye a ji ụgwọ enwerọ ego chukwu mee ka o nwee ego ka ọ kwụọ ụgwọ ma o nwee enyeghị ego ahụ o kwechiri na ya ere akwụ ya asị m ana chụrụ ya mana ka ike ndị alụ ọnya nwụdo dị na-eko n'iru n'azụ tọfụ ya ndị e ji container fa ndị e ji ife fa n'iru n'azụ chukwu gosikwa na ihe ejide ebe ana kunye chụwa ndị na-achụ anyị sobe ndị na-eso anyị ndị na-ahaka grupu mmadụ ha ka nju oge arụ niile ọkwa fon ka eji ekreti grup jee kretie nke gị asidenti akwụdodo nwoke akwụdodo nwaanyị ekpere nwe bata anya n'iru ya ihu oyo chukwu chukwu merie ya ihu ọma uche eche na ume emere m ihe iyi na tata wụ nkwọ nkwedewe ebu na-edewe a sị m nkwọ kwọtara anyị ihe ọma na ihe akụ akụ na ihe enwe enwe ka chiwe ilo na asị na-ewu onu ka hụ na-eme ngịnị nwere mgbeti ọ bụla anyị bebe anya mmiri akọkwana ya n'anya chukwu goziwe nwa ebe nkwụrụ adịrọ m ofie nke ekwuru ekwesị na-ekwu asụ chukwu na ndị ha erie ka egbe nwa na-ebini ka nsi bi ogene jee tọfụ agbụ niile agbụ eke agbụ oye agbụ afọ agbụ nkwọ agbụ ụtụtụ oyike mgbede na aṅasị binie tọfụ agbụ eke nwa mgbe na ọrụgwo ote gbagbuo ndị ilo n'iru gbagbuo ndị ilo n'azụ chugwu obe n'iru chugwu obe na chugwu obe etiti na abụ ndị ichie ibe na-emere ibe n'iru kpue na na ebe a ka ruwere ekpe grupu dị iche iche kpee batara ya mbegedere onye masịkwala mkpe na ya chukwu chukwu ya emeziriri enyi onye mara ihe ga-ese okwu na n'ikwu gbuo gị enugwu okwu na mmadụ ka m kwuru kwuo gị isee